Tá tú ag éisteacht leis na Gaelgals ar Raidió Rí-Rá.
So fáilte achan duine chuig an sraith deireanach or an episode eagrán deireanach den podcast na Gaelgals.

Fíor dian, fíor tábhachtach, tá troideannaí ollmhór ag teacht anseo. Tá's agam bhí muid ag rá ag an lá bréag na Cháisc go raibh na Gaelgals chun briseadh suas ag an am sin ach sílim go b'fhéidir go b'é seo an rud a bhriseann suas iad mar tá an rún seo fíor fíor chonspóideach agus is é an rún nó is í Sharpay an fíor laoch sna scannáin High School Musical, anois. Tá's agam, tá's agam go bhfuil cúpla daoine ag iarraidh Bop to the Top a dhéanamh agus cúpla daoine eile ar mhaith leo Breaking Free a dhéanamh ach níl fhios againn cén ceann acu is fearr. So le cuidiú na Gaelgals beidh fhios againn cén fíor laoch den scannán. Ach cosúil le díospóireacht ar bith tá moltóirí againn agus roghnaigh muid moltóirí den scoth, saineolaí sa scannánaíocht, sa Ghaeilic, sa ghrá, b'fhéidir, I don't know. Agus roghnaigh muid trí daoine dochreidte i saol na Gaeilge, is é sin, Leah Ní Mhurchú, Barry Sugrue agus Darragh Ó Caoimh. Anois, Sharpay agus Gabriella tá siadsan, you know, sa scannán am ar fad, tá siad, you know, tá scileanna difriúla acu, you know, tagann na hamhráin go dearfa ach cé hí an fíor laoch? Agus so cuirfidh muid é chuig na moltóirí chun iad féin a chur i n-aithne agus cad a bhfuil siad ag súil leis as na foirne. So Barry, más maith leat ag iarraidh dul ar dtús. Más féidir.
Hello gach duine, is mise Barry Siochrú also known as High School Musical Stan agus tá mé ag súil go mór le díospóireacht den chéad scoth anocht. Ardchaighdeán, toisc go bhfuil rud éigin darb ainm podchraoladh agaibh nó rud éigin mar sin, so tá mé ag súil le like díospóireacht an ardchaighdeáin. Anuas air sin díospóireacht glan So le do thoil, coimeád bhur lámha daoibh fhéinig, níl fonn orm repeat de cad a tharla ag Oireachtas na Samhna 2019 nuair a thosaigh Darragh Ó Caoimh, moltóir eile, ag troid liomsa. So le bhur dtoil, coimeád bhur lámha daoibh fhéinig. Ar aon nós, tá Cathaoirleach den scoth againn, Hugh Mac Giolla Chearra, Dermot O'Leary a ghlaotar air uaireanta, Darragh Ó Caoimh, Simon Cowell, Leah Ní Mhurchú, Nicole Scherzinger, Barry Siochrú, am Sharon Osbourne. But yeah am táim really ag tnúth leis an díospóireacht anocht agus ba mhaith liom just a tosnú a rá comhghairdeas libhse Gael Gals am Shraith a haon críochnaithe is laochra sibh agus táim ag súil go mór leis an díospóireacht anocht.
Go raibh míle maith agat Barry as ucht an cur síos sin agus mothaím saghas mar Dermot O'Leary agus you know yeah laochra na Gaeilge mé fhéin agus Dermot. Liadh más maith leat tú fhéin a chur in aithne anois. Yeah, hi, is mise Liadh Ní Mhurchú, táim ag teacht chugaibh beo ó Bhéal Feirste inniu. Tá an rún seo an-tábhachtach domh i mo shaol so tá súil agam go ndéantar plé cruinn agus ceart air, tá sé an-an-tábhachtach agus an-an-dáiríre. Is carachtair iontach difriúla iad Sharpay agus Gabriella so tá suim agam conas a chuireann sibh iad i gcomparáid lena chéile ach ádh mór leis an dá fhoireann, táim ag tnúth go mór leis.
Go raibh míle maith agat Liadh. Agus anois ár mholtóir deireanna Dara, más féidir leat tú fhéin a chur in aithne agus cad a bhfuil tú ag súil leis an díospóireacht seo? Go raibh céad míle maith agat Hugh agus go mbeannaí dhíbh ar fad atá ag faire orainn ag baile. Is mór an onóir dom bheith mar mholtóir ar an díospóireacht seo anocht agus gabhaim buíochas leis na Gael Gals ar fad as an gcuireadh Is dócha go bhfuilimse ag súil le geáitsíocht agus úsáid na lámh ana-thábhachtach domsa, abarthacht siar is aniar agus táim ag súil go mór leis an allagar. Táim cinnte go mbeidh na foirne go hiontach ar fad. Mar a dúirt Barry ansan, is dócha gur maith an rud é go bhfuil siad scartha óna chéile go fisiciúil agus ná beidh na lámha in úsáid go fisiciúil mar déarfá is ná beidh dorn sa chlab ag éinne má bhíonn siad ag easaontú. So ag féachaint siar ar an stair anseo in Éirinn agus ar an litríocht go deimhin féin na carachtair mhóra in aghaidh a chéile, Mick McCarthy agus Roy Keane, thall in Saipan, The Bull McCabe agus an Poncánach sa Field, agus dar ndóigh Dev agus Mikey Collins. Ach níl aon dabht ach gurb é seo, Sharpay is Gabriella, ceann de na coimhlintí móra pearsantachta ar an saol agus gur díospóireacht thar a bheith tábhachtach atá ann. Go raibh míle maith agat agus. Seolfaidh mé thar n-ais chugat é a Hugh.
Go raibh míle míle maith agat Dara an saineolaí na cúirtéise Ó Caoimhe Dara é féin go raibh míle maith agat as ucht tú féin a chur in aithne ansin. So, déarfainn go gcaithfidh muid é chuig na Gael Gals iad féin anois agus an rún a phlé agus mar is gnáth is é an rún ná is í Sharpay an fíorlaoch sna scannáin High School Musical. So caithfidh muid é chuig an chéad duine atá chun labhairt don rún. ar son rún. A Chathaoirligh, a mholtóirí, lucht an fhreasúra agus a chairde Gael. Céad míle fáilte romhaibh uilig anocht chuig ár díospóireacht. Is mise Rachel Nic an Rí agus beidh mé féin agus mo chomhchainteoirí Lucy agus Sinéad ag labhairt ar son an rún, Is í Sharpay Evans an fíorlaoch sna scannáin High School Musical. agus geallaimse go mbeidh sibh ar an an intinn céanna linn faoi dheireadh na díospoireachta seo. Is oth liom a rá go bhfuil an t-ábhar seo ina cnámh spairne idir na Gaelgals ó bhunú iad. Tá freagra na ceiste uainn, agus tá faoiseamh uainn. I dtús báire just ba mhaith liom a rá is feimineach mé, go huile is go hiomlán, agus mar sin de nílim anseo chun seasamh anseo ag labhairt go drochbhéasach faoi charachtar Gabriella. Nílim ach ag iarraidh a chur in iúl daoibh cé chomh dochreidte is atá Sharpay. Ar an drochuair, áfach, is dócha nach is dócha go mbeadh argóintí lucht an Fhreasúra go hiomlán bunaithe ar lochtanna Sharpay seachas ar na buntáistí a bhaineann le Gabriella nó le haon charachtar eile. Má smaoiním siar ar High School Musical, is ceoldráma atá ann ag deireadh an lae, agus níl aon dabht ach gurb í Sharpay Evans an duine is éirimiúil agus an duine is cruthaithí sna scannáin ó thaobh an cheoil de. Bhí sí i gcónaí in ann a spin féin a chur ar na hamhráin agus, dar liomsa ar aon nós, bíonn siad i bhfad níos fearr ná na buncóipeanna. Is duine proifisiúnta í Sharpay freisin i gcónaí. Tá sprioc aici, agus níl éinne chun í a stopadh an sprioc sin a bhaint amach. Ní gá domsa a rá daoibh go raibh Troy agus Gabriella déanach do na trialacha i gcomhair an cheoldráma. Ní raibh sé ach caitheamh aimsire i gcomhair Troy agus Gabriella, ach don Sharpay bhí sé riachtanach di príomhról a bhaint amach sa cheoldráma. Duine díograsach, éirimiúil agus cliste í Sharpay, dar liomsa.

Dúlra, le do thoil. Go raibh míle maith agat, a chathaoirligh, a mholtóirí, a lucht an fhreasúra agus a dhaoine uaisle. Ba mhaith liom fáilte Uí Cheallaigh a chur romhaibh chuig díospóireacht na hoíche anocht. Is mise Dúlra Ní Áinle, captaen na foirne, agus beidh mé féin agus mo chomhchainteoirí, Aoife agus Altan, ag labhairt i gcoinne an rúin gurb í Sharpay an fíorlaoch sna scannáin High School Musical. Ní leanann. Ní leanann, ní leanann Gabriella an status quo. Leanann sí a turas féin tríd an tsraith iomlán, ceacht den scoth do dhaoine óga, rud atá an-tábhachtach dúinn agus ar an bhfoireann seo. Leanann sí a bóthar féin. Anuas ar sin, níl drochfhocal le rá aici faoi Sharpay. Cé go bhfuil a fhios ag madraí an bhóthair go bhfuil sí ag iarraidh a bhuachaill a ghoid, rud uafásach ar fad, a dhaoine uaisle. Is duine chomh deas sin í a bhfuil an teideal príomhcharachtar tuillte amach is amach aici. Is underdog character í. Níl sí ard, níl sí fionn agus faiseanta mar a bhíonn an príomhcharachtar Disney i gcónaí, ceacht iontach dár ndaoine óga chomh maith. Is duine cliste í atá ábalta strus a sheasamh. Is dalta den chéad den scoth í, ceacht eile atá an-tábhachtach do na daoine óga sin, dar linn, agus tá scileanna eagraíochta iontach aici dá bharr sin. Ba anáil úr é sin do chailíní óga agus iad ag fás aníos i ré High School Musical go raibh duine mar seo Mar an fíorlaoch, saghas Barbie nach bhfuil fiú a ainm in ann a scríobh ar líne díreach. Tá 'fhios a'm go bhfuil an foireann eile ag iarraidh argóint nach bhfuil aon tréithe pearsanta ag Gabriella, ach níl sé sin fíor in aon chor, a dhaoine uaisle. Tá 'fhios aici cé hí mar dhuine. Thosaigh sí sa chlub dráma, drámaíochta don phíosa spraoi, cé nach raibh sé ró-cool ag an am. Is duine tiomanta í Gabriella. Cé go bhfuil sí i ngrá le Troy, cuireann sí féin chun tosaigh, ag iarraidh a cuid brionglóidí a leanúint i gcónaí, ceacht eile atá an-tábhachtach do na cailíní ar fad, agus dúinn ar fad, dar ndóigh. Is duine neamhspleách í. Cailleann sí amach ar an gceoldráma deireanach agus na rudaí eile iontacha deasa ag deireadh na bliana, ionas go mbeidh sí in ann freastal ar Stanford go luath. rud a léiríonn tiomantas Gabriella go huile is go hiomlán. Ní gá di a bheith i lár aird a chomhluadar, cónaíonn sí sa nóiméad. Níl ceol níos fearr ag Sharpay i gcomparáid le ceol Gabriella. Faigheann Gabriella na ballads ar fad, rud a thaispeánann cumhacht Gabriella go smior. Um, ní fhaigheann Sharpay amhrán brónach riamh, agus ní fhaigheann Gabriella amhrán upbeat riamh. So na samplaí atá agam don phointe sin, don phointe an-tábhachtach sin ná what I've been looking for, for, you are the music in me agus when there was me and you. Tá mé tagtha ag deireadh mo chuid cainte, a dhaoine uaisle, agus tá súil agam go mbeidh sibh ar aon intinn linn faoi dheireadh na hoíche anocht, gurb í Gabriella an fíorlaoch sna scannáin HSM.

A Chathaoirligh, a mholtóirí, a lucht an fhreasúra agus a Wildcatanna dílise. Is mise Sinéad Ní Scolaí agus mar fheimineach tá áthas agus bród an domhain orm le bheith i bhur dteannta inniu le troid ar son cearta na mban ach ní hamháin sin, cearta tae oighrithe ó Sasana, cearta gardaí tarrthála ó Spáinn agus tuáille imported ó Turkey chomh maith. Táim go huile is go hiomlán i bhfabhar an rúin seo gurb í Sharpay an fíorlaoch sna scannáin HSM. Anois, ba bhreá liom a bheith in ann a rá go bhfuil a fhios ag gach Wildcat mac máthar go mbíonn eagla ar shochaí roimh mná cumhachtacha agus muiníneacha. Ach is léir ó bheith ag éisteacht le tuairimí an fhreasúra go mbeidh orm an fíric seo a chur i gcuimhne daoibh go minic anocht. Smaoinímís anois ar na hainmneacha gránna a thugtar ar mhná nuair a léiríonn siad cinnteacht ina gcumas féin. Bitseach! Bossy boots! Tá sí lán dí féin! Leanann an liosta ar aghaidh. Is í an fhírinne lom nach, ná, gabh mo leithscéal, nach bhfuil cur amach ag daoine ar mhná muiníneacha agus mar thoradh iompaíonn siad ar mhaslacha a chaitheamh orthu, mná san áireamh is léir. Pathetic, i ndáiríre. Ní fheadar ar chuala sibh trácht ar fhuath na mban inmheánaigh ach ó mhaidin tá boladh uafásach de internalised misogyny ag léimt amach an scáileáin, buíochas le lucht an fhreasúra. Sa lá atá inniu ann aithnítear obair chrua na mban. Tá obair na gcapall curtha isteach ag Sharpay thar na blianta. Oícheanta fada ag ceol is ag cleachtadh le snas a chur ar a ceird. Ní féidir an rud céanna a rá faoi Blow In Miss Montez, áfach, a shroich East High agus a ghoid spotsolas Ryan agus Sharpay gan aon taithí amhránaíochta seachas oíche karaoke amháin. Anois, a mholtóirí! Is minic a chanaim féin No Scrubs le TLC ag oícheanta karaoke ag brath ar an méid G&Ts atá ionam, ach an gcuirfidh mé isteach ar bhanna ómóis dá cuid? No, because táim féinfheasach, agus ní féidir é sin a rá faoi Gabriella. Bhí lochtanna a saoil i gcónaí curtha ar ghualainn daoine eile go minic, agus an-chuid den am curtha ar ghualainn bándearga is sparkly Sharpay. Fágfaidh mé sibh le seanfhocal Béarla,

Agus ar dtús, tá mé ag iarraidh beagáinín bréagnú a dhéanamh mar bhí na cailíní ag caint faoi a bheith mar feimineach agus ag ceapadh go mbeadh mo foireann agus mo chomhghleacaithe ag caitheamh anuas ar Sharpay mar dhuine ach ní hé sin atá ar siúl agam. Tá mise ag déanamh cineál anailís ar an iompar atá aici agus tiocfaidh mé chuig an pointe sin faoi fheimineachas níos déanaí i mo chuid cainte. Ach ár ndíospóireacht, is í an príomhcharachtar ar fáth éigin. mar go bhfuil tréithe den scoth aici. Tá Gabriella cliste agus éirimiúil, ag glacadh páirte le foireann Tráth na gCeist agus leis an dream Ceoldráma. Is cailín cúthail í freisin mar go mbíonn a clann ag bogadh timpeall ana chuid. Ach tugann sé seo misneach do cailíní cúthaileacha eile. atá, a bhíonn ag breathnú uirthi, gur féidir leosan siúl amach leis an buachaill is dathúla sa scoil agus an príomhról sa ceoldráma scoile a bheith acu agus grádanna maithe a fháil freisin. Anuas ar sin, is cara den scoth í agus bíonn sí i gcónaí cineálta do Kelsi agus Taylor. Tugann sí maithiúnas do Taylor freisin sa chéad scannán i ndiaidh na hiarrachtaí a rinne sí le Gabriella a díspreagadh ón gceoldráma. Ar an iomlán is dea-sampla í do chailíní óga. All rounder. Déanann sí gach chuile rud. Agus fós tá dream maith cairde aici. Agus ní dóigh liom gur féidir le Sharpay sin a rá. I gcomparáid, agus tá mé ag tagairt chuig mo pointe faoi feimineachas, tá mé chun labhairt faoi Sharpay anois. Ach a gcuid iompair atá i gceist agam. Sa dara scannán ach go háirithe, feicimid samplaí de Sharpay ag déanamh a seacht ndícheall Troy a ghoid ó Gabriella. Tá sí sin ag briseadh girl code. Ní dhéanann tú é sin. Caitheann sí trí scannán ag iarraidh an leaid seo a ghoid uaithi. No. Em, so ceapann daoine go raibh Sharpay sa dara scannán ag cur deiseanna ar fáil do Troy, post samhraidh a fháil dó, agallamh le ollscoileanna a fháil dó, Ach ní raibh na hiarrachtaí seo dó in aon chor, ach dí, mar gheall go raibh Sharpay ag iarraidh siúl amach leis. Leanann sí Troy agus Gabriella timpeall an resort, Lava Springs, don samhradh ar fad agus briseann siad suas mar gheall ar sin. Is cuma cé chomh fabulous is atá sí, tá sí beagáinín craiceáilte faoi Troy. Agus má tá tú fós éiginnte gurb í Gabriella an charactar is fearr Mo phointe deireanach ná, is í an laoch Olivia Rodrigo a léiríonn Gabriella sa sraith High School Musical, The Musical, The Series. Sorry, chaith mé sos a ghlacadh, that's a very long word. Like, rófhada. Agus níl aon duine níos fearr ná Olivia Rodrigo. Níor cheart dom aon rud eile a rá faoi sin. Ag ar deireadh a chairde, tá súil agam gur éirigh liom sibh a thabhairt liom agus go n-aontaíonn sibh liom anois gurb í Gabriella fíorlaoch

Agus táim den tuairim gurb í Sharpay Evans fíorlaoch na scannán HSM agus geallaim geallaim daoibh go n-aontóidh sibh linn ar deireadh. I dtosach báire, ba mhaith liom labhairt faoi conas a ndearna Sharpay a dian-dhícheall scoláireacht ollscoile a fháil do Troy, rud a léiríonn dúinn gur go bhfuil sí an-aireach air. Ach ní thapaíonn Troy leis an deis sin chun mar gheall go bhfuil sé ag iarraidh a chairde agus Gabriella a fheiceáil.

Freisin, fágann Gabriella Troy agus a cairde faoi dhó idir na trí scannán, beagnach faoi dhó ar a laghad, agus ní insíonn sí dóibh go bhfuil sí ag fágáil mar gheall go bhfuil sé ró-dheacair dí, agus ceapaim gur rud an-leithleach é sin, agus caithfidh tú smaoineamh faoi do chairde fhéin seachas díreach a bheith ag smaoineamh ort fhéin agus go bhfuil sé ró-dheacair duit fhéin. Caithfidh tú bheith cróga má tá tú ag fágáil do chairde agus ag fágáil an ceoldráma deireanach a mbeidh déanta agaibh. Rud eile a léiríonn gurb í Sharpay fíorlaoch na scannán ná go bhfuil sí í fhéin céad faoin gcéad. Is grá léi ceoldrámaí, cé nach raibh siad cool sula léiríonn jock Troy éigin spéis iontu. Is paisean iad di, agus cé gur spoch daoine as í mar gheall orthu, lean sí ar aghaidh ag baint taitneamh as ceoldrámaí dá saol ar fad. Ar deireadh, ba mhaith liom a rá gur léir ó cad atá ráite agam féin agus Sinéad agus Rachel go bhfuil nach bhfuil buairt ar Sharpay a bheith í féin 100%, agus nach é sin

Cathaoirleach, a mholtóirí, a dhaoine uasle, agus na bréagoirí siúd, táim anseo chun an fhírinne agus na fíoracha a chur go soiléir os bhur gcomhair agus tá 'fhios agam nach mbeidh dabht ar bith agaibh ag deireadh mo ráitis gurb é Gabriella an fíorlaoch i High School Musical. Fuair Troy agus Gabriella na príomhrólanna sa Spring Musical. Fuair Ryan agus Sharpay rólanna níos lú sa Spring Musical, seó nach raibh fiú meas acu air. Bhí Gabriella lánsásta glacadh leis an gceoldráma díreach mar a bhí sé, agus thug sí tacaíocht do Kelsi a scríobhann an ceol an t-am ar fad, an mhalairt a bhí fíor le Sharpay. Agus Rachel, ceap tú go chuir Sharpay spin féin ar na hamhráin? Scrios sí na hamhráin what I've been looking for gan meas ar bith ar Kelsi bocht agus na h-ordacha crua a chuir sí isteach agus ag scríobh agus ag cumadh na hamhráin sin. Ceap Sharpay gurb í, gur léi an club dráma agus agus bhí sí ag iarraidh a bheith i gceannas ar chuile rud a bhí ag tharlú. Seans láidir nach chuala sí an focal No riamh ina saol. Rinne an foireann eile ag iarraidh ag argóint go raibh sé míchothrom ar Sharpay bocht nach bhfuair sí príomhról sa seó mar go d'oibrigh sí chomh crua sin, obair an asail, a deir Sinéad, thar na bliana. Ach, meas tú, más rud é go raibh sí chomh mhaith sin, cén fáth nach bhfaighidh sí an ról? Is léir gurb í Gabriella an amhránaí is fearr, an aisteoir is fearr agus is fíorlaoch sa scannáin. Ceapann muid go dtuigeann Sharpay é nach raibh sí chomh mhaith céanna ná Gabriella agus rinne sí iarracht daltaí na gabh mo leithscéal dáta na callbacks a athrú ionas nach mbeidh Troy agus Gabriella in ann freastal air agus go gheobhaidh sí ról Gabriella. Ina súile, sin an t-aon bhealach a feiceann sí chun an ról a fháil. Ní raibh baint ar bith leis an plean sin ar Gabriella. Bíonn an dream sin i gcónaí ag rá gurb é an rud is fearr a dhéanamh san ollscoil ná bheith páirteach le cumann nua. Agus Gabriella bocht, ní raibh sí ag iarraidh ach a bheith díreach díreach sin a dhéanamh. Chaith sí féin isteach sa club mata agus sa ceoldráma, cé go raibh scanradh an domhain uirthi faoi. Bíonn iadsan ag déanamh seanmóireacht faoi growth agus putting yourself out there an t-am ar fad. Agus féach orthu anois. Ag iarraidh an cailín bocht sin a tharraingt aníos as an teideal chomh tapa is a thug sí an moladh sin. Tréithe pearsanta Sharpay ag teacht amach iontu. Go raibh míle maith agat as éisteacht liom agus táim lán cinnte go ceapann sibhse anois gurb í Gabriella an príomhcharactar in High School Musical.
Go raibh míle maith agat ansin Aoife, bhí sin fíor fíor mhaith. Sin é don díospóireacht pháirt-se seo, fair play d'aon duine a bhí ag déanamh a gcuid argóintí, bhí bhur gcuid argóintí uilig iontach iontach láidir anois an páirt is tábhachtaí, beidh na moltóirí anois ag dul chuig seomra briseadh, chuig breakout room chun an argóint a phlé agus le roghnú cé hiad buaiteoirí an rúin. Ach, a Chanainn, cad a cheap tú faoi sin? Sílimse go raibh, eh, go raibh argóintí iontach maith ag an dá thaobh. Tá mise kind of idir an dhá thaobh anois. Em, n'fheadar cé le, cé le dul leo.
Yeah, ceapaim gurb é seo fíordheireadh na GaelGals ó a bheith leid. Ceapaim go raibh sár-jab déanta. bhí bhí mé ag mothú sin bhí mé ag mothú kind of an teannas idir na you know an ráiteas sin if looks could kill bhí mé ábalta kind of iad a mhothú idir na scáileáin uilig. Ach ach ca cad a cheap tú an bhfuil duine ar bith an bhfuil aon duine like ó bhfuil ó b'fhéidir tá an taobh eile ceart you know an aontaíonn sibh le taobh rud ar bith atá ráite ag an taobh eile? Aontaím. Absolutely not. Céad faoin gcéad ní aontaím. Rinne siad iarracht ach no. Ceapaim go ndearna chuile dhuine sár-jab ag iarraidh an rud a chreideann siad féin a chur chun cinn, más rud a bhí ceart nó mícheart, ach ceapaim gur chreid sibh féin sa rud a bhí sibh a rá, fiú má tá sibh mícheart, ach rinne sibh sár-jab. You tried fair taking part that counts.
Yeah.
A star for effort.

Beimíd ag dul tríd.
Tá cúpla focal le rá ag gach moltóir so tá Liadh chun cúpla focal a rá, ansan Darragh agus ansan beidh mise ag fógairt na buaiteoirí. So, Liadh? Yep, bhuel, comhghairdeas leis an dá fhoireann, bhí an díospóireacht ar fheabhas. Bhí go leor pointí an-suimiúla ar an dá thaobh agus.

an-chuid grinn buíochas le Dia bhí cúpla babhta fair play. Bhíomar a rá ansan an triúr againn abair gur dheas linn an dá bhean a roghnú mar phríomhcharachtair agus nach maith le aon duine againn Troy abair is go gcuirfeadh sé sin an feimineachas chun cinn píosa beag. Ach an t-aon rud eile a rith liomsa ansan ná is dócha fuair duine éigin agaibh locht ar Sharpay bhocht as a bheith ag iarraidh Troy a sciobadh ó Gabriella ach bhíomar ar fad ag rá gur saghas deacair locht a dh'fháil ar dhuine as a bheith ag iarraidh Troy a sciobadh bhí sé dathúil go maith. Ach comhghairdeachas libh ar fad agus cuirfidh mé ar aghaidh chuig Barry anois é chun cúpla focal a rá agus an toradh a fhógairt.
So ar an gcéad dul síos, comhghairdeas libhse. Bhí sé iontach. Bhí beagáinín conspóid istigh sa seomra feithimh agus freisin tá mo theaghlach ag féachaint ar an gclár agus tá an group chat on fire mar tá siad ag labhairt faoi an rún a bhí á phlé anseo. But nuair a bhíomar istigh sa seomra bhí cúpla rud á phlé againn agus bhí sé an-an-dheacair mar bhí caighdeán na díospóireachta thar fóir. Bhí sé iontach, bhí gach duine iontach. Bhíos lag as the young people say, bhíos lag, absolutely weak. Bhí, bhí an méid sin pointí iontacha ach is dócha an rud a bhí á lorg againn ná an obair foirne sin, bhí sé sin an rud a sheas amach dúinn, an obair foirne idir an triúr cainteoirí iontacha. Agus tá mé ana-shásta a fhógairt go bhfuil an taobh tá brón orm, gabh mo leithscéal. Ahem. go bhfuil an taobh i gcoinne an rún na buaiteoirí. So Comhghairdeas libhse lucht Gabriella. Yoooo!
Comhghairdeas libh a chailíní. Woo! Woo!
Táid Maith sibh. Go
raibh maith agat Lucy.
Is léir go bhfuil Stockholm syndrome i gceist anseo so mé sin mothú ní sár. bhfuil victory speech agad bhfuil victory speech agad le rá anois. Bhuel, ná níl fhios agam an bhfuil na cailíní ag iarraidh labhairt freisin ach ba mhaith liom mo bhuíochas, mo mhíle buíochas a ghabháil leis na moltóirí ar fad agus leatsa, a Chathaoirligh ar ndóigh, mar cé go bhfuil grá domhain againn do lucht an fhreasúra, tá bród orainn.

Yeah, níl a fhios agam an bhfuil, an bhfuil, em, eh, an bhfuil aon rud le rá ag an taobh eile. Measaim nach mbeadh, mar b'fhéidir go bhfuil daoine ach, em, leanaigí oraibh más mian libh. Tá brón orm arís, cailíní, ach níl a fhios agam.
An bhfuil aon rud le rá ag lucht an bhra-, em, ag, eh, na daoine a bhí ar son an rúin, eh, an Captaen, Rachel, an bhfuil aon rud le rá?
Comhghairdeas libh ar dtús, is dócha go bhfuil sibh eh, níos fearr ag déanamh díospaireachta ach táim fós ar an intinn céanna is í Sharpay an fíor laoch na scannáin. B'fhéidir go raibh bhur óráidí níos fearr ach ag deireadh an lae ní sin an tábhachtach domsa. Eh, tá na figiúirí ann, tá na staitisticí ann ar ár scéalta Instagram, sin an rud is tábhachtach domsa ach maith sibh.
Ach chun bréagnú a dhéanamh ar sin, Rachel, an pointe ná an díospóireacht. So, tá brón orm faoi sin.
Mar focal scóir mar díreach rud beag, bhí, bíonn muid i gcónaí ag labhairt faoi seo agus tá sé gas agus táim sásta go raibh an deis againn gach rud a fháil amach agus go bhfuil, you know, bhí an ceart agam, bhí an bua ag Gabriella. Ach ar aon nós, ag deireadh an lae, is breá liom sibh gals agus bhí an-chuid eagrúcháin i gceist le seo. Moladh mór do Clíodhna ach go háirithe as gach rud a chur le chéile, rinne sí an méid sin eagrúcháin i gcomhair an ócáid seo agus míle buíochas do Róisín freisin a bhí ag socrú an stuff teicniúla. Buíochas le Hugh. gcathaoirleach iontach agus ár gcuid moltóirí freisin. Agus ag deireadh an lae lads, we're all in this together. Aww!
Gleoite! Ach bhí an dúil agam. Sin Sharpay energy ag teacht uait, Dúlra. Is an gruag fionn, d'athraigh tú. Yeah, sin é. Yeah, like cúpla highlights. Just, just cúpla highlights. Níl mé, níl mé gan ghiollas go hiomlán. Mar Like, sin a thosaíonn sé. yeah.
Is féidir an dá thrá a fhreastal ar bhealach ach em, tá mé dílis do, do Gabriella fós.
Bhuel, sílim go b'é sin é. Gura míle maith agat folks as as ucht a bheith ag fhad agus bheith ag amharc air seo agus bheith ag éisteacht leis an sraith an bhfuil in an bhfuil aon fhocal scoir ag na ag na Gael Gals anois ag ag deireadh an an sraith. Tá rud amháin eile agus rinneamar dearmad é sin a dhéanamh ach gach duine le chéile

libh arís gan mhoill, beidh sibh, beidh na Gaelgals libh arís gan mhoill agus beidh sibh, beidh BLOC ansin i gcónaí fosta so déanaigí cinnte dul chuig, leanaigí BLOC fosta, I suppose bhí cartú seo a fhorchur fosta. Ach go raibh míle maith agat arís agus yeah sin go sin é so slán abhaile a dhaoine agus so beimid ag feiceáil sibh arís cibé áit ar an chéad podchraoladh nó an chéad díospóireacht nó an chéad rud eile so.